ogbuiji ogbuiji ọsụ anyị manyị o tiwala aka kpọ site n'ụkwụ ije wee luo n'ịgbanyela anyị egwu ebube so ime igbu kalịlị akalị ime igbu wụ ife ego ime igbu wụ ife onye mepụlụ ime igbu wụ na mmadụ ezugo ife eji mmadụ eme ime igbu na-egosi na i sonyego na ndị na-achị obodo ọnụ na-ekwulu obodo i sonyego n'idokwa obodo ya wee fụ na obodo na-aga n'ihu ọsọmala igili igili obodo eze ọsọmala igili a gọzili agọzi ime igbu so na ofu omenanị ọsọmala igili na-eme ime igbu na-egosi nkwanye ugwu ọ na-egosi izu oke ọ na-egosi na nwoke ezugo ife eji nwoke wele eme ọ na-egosi na obodo enwego mmadụ site na mbọsị mmadụ mere igbu o nwego afa ekene afa ekene ya na oke onye ọwụna wa onye ma ya ya ejizi na-ekene ya ọgbọ ahụ tuo na ya ekwueme nwa anyị oke nwa omepụlụ ọgbọ ya hụ chief charles chukwuemeka adọfi ekwueme onye a na-akpọbu ego bụ yọng site na mbọsị taa onye ọwụna nwere ohere ịkpọzi ya ekwueme maka na o kwulu o melu anyị fụkwalụ n'anya anyị wee kweta n'ezie na omenanị anyị amanazi ana ezi nwa amụrụ n'oke obi Chief Charles Chukwuemeka Adofi nkenke enyi na-achụ igwe enyi ọsọ nwa ebe ọ na-adị ka ọ na-adị emegosina na n'ezie amụọ nwoke ya wụrụ nwoke ife nwoke lụrụ oge ya họkwa n'ụsa mụ apati chukwuma chief ọ nọ n'iyi ọtụtụ ụmụ eze dị alụ ọzọ anyị na-echi echi anyị na-echi ya ịna ya iri uwe ichi ọzọ echieli ya ọzọ na ọ bụghị mekọta ihe ochi na-akpali obodo echieli ya ọzọ sa wele klaasị ilu na ife ewepụtara bite echieli ya ọzọ enye ya ọzọ so chara na-echi ọzọ tata afụgo ọ nwatakịrị ọgụ na oge ife kwalifela ichi ọzọ ga-eji eji nye ọzọ tata ihe abịa ajụọ ndị eh, agana onye ọ dịkwa qualified ajụọ ndị igbu ọ na-abanye tata ndị igbu kwetakwa na ọ dị qualified echie ya kewa chinye aka ma eji ego oke ji ose ka chizie agana the highest title so a na- a na um, enyere mmadụ a na-ehicha mmadụ efe ichi enye ọzọ afa m bụ ezi nwaanyị amaka adaeze nwunye ndị be adọki ele na-ekpe bụ ogologo ndụ si anyị igbu anyị chi ga-emetela anyị ihe ọma butere anyị ahụ isi ike butere anyị agamnihu ndị niile bịakwara ebe a butekwa ha ka m kpekwa n'isi onwe anyị ka m na-ekpekwa n'isi ha si na ebute ha ahụ isi ike bute ha agamnihu bute ihe akụ akụ bute ihe enwe enwe bute obodo anyị nọ n'ime ya bụ Somaligwe nọ na ọgbọ Igbo niile na Igbo ife ahụ nwere ka ọ bụ ekpere anyị na-ekpe bụ na ebe o si ewu di ya wee Chukwu ga-enyerụkwu ya aka Onye- onye sị ụmụnne ya bịa lie ya ọ bụrọ ihe ọjọọ ka ọ na-eme. Chukwu ga-enye ndị ọgbachitekwa anyị niile bịa n'ebe akwụkwọ anyị ji ebe ka anyị tisi wee na